ịmanụ na akụkọ m kọtara n'akọ ya ebe nwere ime vidio ịbụọ mee ịtọ mee ịnọ mee ise mee isii so akụkọ anụmanụ a ka m ka na-akọ so wee bidozie ịma na ọ tụta ọ batazi n'obodo nụ nwatakịrị ụmụ nwaanyị obodo mezie nye o yewezi ọnụ o yesara ile na nwunye ya mụtara nwa nke nwa a wee jee mụọ nwa mụọla ya nwa o wee tụta ime n'ezi mụọla ya nwa o wee nwee gut isendi nwunye ya ee amụkwa m nwa nwoke ee mụ na nwaanyị nwaanyị South Africa bikwa wee mụta nwa nwoke nwaanyị wee tinye nwaanyị n'alịlị wee na nwa bụkwa nke ya, nwa ebe bụ nke ya, nwa ebe bụ nke ya. anyị nwa ya gwa ife na-eme na the system now because nwa anụmanụ nwaanyị obodo ọ kpọtara na club ewego amịgo ya akwụkwụ na mịa ya akwụkwụ isie ya saa o yebe ọnụ kọsịsịala ya na na o nwekwe nwa ọ chụgo nwa for how many years nwatakịrị wee sị "Oo, m ma eti- etinye gị mmọnwụ wee na-ese ya ibongi na-esekwa onye ọzọ ibongi anụmanụ nwoke obodo ha tụọ ya ime ọ mụọ ọ nọrọ na bie mụọ nwa a mee ka ya sị na onye nwa tụbara ya dị ime mana ọ malụ ọ makwa ọkwa mụnwa maalụ kwa mụnwa ma ihe na-eme na system ọ sị anya fụ ihe onyonyo a, ọ na-afụkwa ọkwa ọ nọ n'ime nga ọ nọ na mkpọrọ mhm. so wee mụziara ya nwa wee nwee gut isendiri nwunye hey my gender anyị afụgo ife n'ụwa na ya jikwa wee bịa mụọ nwa wee bụọ nwa nwa wee bịa mụọ nwa ka o wee bụrụ na nwaanyị nwee nsogbu mana ya nwa na onwe nwekwuru nsogbu ọ nara atụ nwaanyị ime lapụ ihe a na m masị everything mụnwa ma na nwaanyị obodo mụọ gị gị nwa na nwa a abụrọ nwa gị because ka ọ na-ese ibongi ka ọ na-ese nwanne ha nwoke ibongi n'ezi never ka ọ na-ese sọsọ ibongi ha emenwulie and inwe ahụ agwụ okwu ọ gwa na ihe a na ihe finish na ọfụ mbịa meet ihe ebe a gị akọ ya ikwere akọyeli o because ị kọyeli akọ ya ọghara ijewara nọ isizi oke nne ngwa sorry o wee mụọ nwa a na-egosi nwunye bụ na ọ bụla nwa ya nwa a tụtara ime a uti onye ọzọ ị fụlịa so now nwa nwoke a wee kedozie ya the other time ọ kpọrọ m sị m hei na ya mama maka onye si wee nweta arụsị na Ọkịja maka onye si wee nweta ya gwọrọ ya ọgwụ na Ọkịja gwọọ ihe nwa na ọ chọrọ ịkpọrọ nwa a wee zuo nwa ezu wee naba ọ chọrọ izuru nwa nwoke a wee naba jezie nakwuruzie nwunye ya nọ na Nigeria m sị ya biko na aka ma na ka ị na-akọyeli akọyeli agwa gị na m ma ebe na m ma ebe a na-eje agwọta ọgwụ ị nwekwara gwa m ụdị okwu ọzọ na ala anara apụ bọsị i bidoro ịgwa m ka i si wee bido ị trykwana next time now the koko na na-emesi kịta bụ na nke nwanyị nke nwanyị nke nwanyị bịaziri wee bụrụ na wee bụrụ na ego ha tụta na na ọ na-atụ njanja ụmụ ntọnta akwụkwọ ọ na-atụ ọ na-apasịtara anything makwa n'anya ya to the extent na ha kwụnwụrụ ụgwọ ụlọ ha kwụnwụrọ ụgwọ ụlọ o because ọ na-azụrụ nwa nwoke o filu na amụtala ya mana ọ nwa mmadụ then anụmanụ nke a bụ na-achawo na onwe ya onwe ọrụ ọ na-arụ ọ jizi afịa atụ akwụkwọ with ID ya na-atụ akwụkwọ wefere ya na-ele afịa ise ha na-ele ya ele ha kwụrọ ụgwọ ụlọ achụ ha n'ụlọ ha biri n'ụlọ ụka na chọọchị ndị igbo bikọta na nke ndị igbo si na ndị igbo na ndị igbo na chọọchị ndị igbo chọrọ ka ọ na-emerụ ọfịrị na ihe bi for free maybe ọ dị enwenwu n'ego ọfịrị ha na-aṅụkwana ya na mmanya because nke nwaanyị na-aṅụ nja nja mmanya ịma nwa ahụ achụtara n'ụlọ nkwụ ha bịarịkwazịa jee n'chọọchị ndị obodo ọ na m anụzi na ọ na-asị m na chọọchị ndị obodo makarị na ha na-enye ha nsogbu ka nke ndị igbo bizie na chọọchị ndị obodo for free so wee bụzie na nke ọ balị ime ya na ego fọrọ na account number phone ha ji atụ afịa o wee bụ na anụmanụ nwaanyị obodo ya ewegoro nwụọ nkwụ because ọ onye nkwụ ka ọ bụ were nwụọ nkwụ were see papụ si ma papụ eji eri eri ka akpụ ose ya gbee mmiri na-agba nwatakịrị nwa ya nwoke ọ na-eno nwere ezigbo na ọ na-enye ya ihe karịa mkpa ka ọ nwụọ nkwụ because na nwaanyị obodo na mmanya na nwaanyị obodo na mmanya after mmanya na esi bọngị chicken na nwezi ihe ọzọ brain ha na-agwa ha onye nọ n'akụ ọzọzi wezere ezu ịma ihe ya ejizi eme were ezuwazie ahịa ọgwụ because o nwe uru ọzọ balị so as we speak now that guy na-eje court on Monday ọ na-abịa court ọ na-eme appear na court on Monday na-ayọzi biko anyị binye ya ego na nwaanyị ego ọ lapụ na aka na phone ya ego ha tụtara na n'ọ- n'af- eh, ihe na ịmaga ndị a ewere nwaanyị eti na so- so- social media na-ayọ ego na-ayọ ego ego e send ụmụ ihe nka nka ihe agasị a na-eme ya eri nke ọ na-erijikwa afọ ọ na-eme ịchọ ndị chọọ ịtụ akwụ ịtụ akwụ ịtụta n'ezigbote ego mana ị na-atụ akwụ na ịnọ ọfụma na-atụnyere ya nga ya anya iyi ọ na-emere afịa ọ na-azụ ọmakwụrụ azụ ahịa ise ahịa ise nka nka na nka nka nwatakịrị were ego asị na ego na dị ebe a 3000 were nwụọ na nkwụ ọ na-eje appear na court Monday zizie esi chọrọ ya ego ebe ka ifuru ego a ya-achọrọ ya kere ebe a ya-esi chọta dị ego nye gị ihe mgbu ebidogokwa kịta ka ọ ma ee na nwa m akụ nwaanyị a nwa m nwaanyị a bụkwa anụmanụ nwa m nwaanyị a bụkwa aka awụsa nwefu ya pasta nwa ego nwa nke eji eje o ji chọọ ka esi gbagharịa mezuo ego ka o nyegodo lawyer ka o nwee ike pụtagodo o were ya nwụọ na nkwụ unu ma bọsị mkpọ unu na this guy na-elili ya ọ bịa ịkpọ m na phone si m biko m nye phone ka o wee mekọrọ I made the video here and i continue i will continue to na-erelease their update till the end even till bọsị ọ ya ji gwọ ọgwụ a ka o wee kpọrọ nwa a wee naa Nigeria ọgwụ a wee gwọzie anya nwa gwọgbuo ya because ihe zuru ori nwa